Ko ne wa? Ɛɛ n'i taatɔ ye min? N bɛ ka taa Maa ka nakɔ foro la ka taa ɲugu dɔ bɔ. Maa yɛrɛ dun kɔri basi t'a la? Basi foyi t'a la a bɛ yen. Sanuba. Naamu. Ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ e ɲɛna n'o tɛ kɛ basi ye. O ka di wa? Ee kosɛbɛ. N b'i lamɛn. Nka ka kuma i fɛ yan nɔ o maloya bɛ n na. n'a tɛ kɛ baasi ye n tun b'a fɛ k'i sɔrɔ i ba ka jasa la ni n bɛ se k'a f'i ye baasi foyi t'o la nka n k'i sɔrɔ yen wagati jumɛn ni tilelafana to dunna kuma i bɛ n sɔrɔ yen ni tilelaw dunna a o bɛ diya n ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa i ladamunen don kosɛbɛ

Uruya. Uruya. Nane. Kurun daga nan. ayi e tɛ e ne k'e wele ka na sigi ko ne ko ne wa o mun ɲininkali ye tuguni heyi i ɲɛ b'a la dɛ i denmara cogo man ɲi Okɛ o de ye mun kunun sura e tun bɛ ka pɛrɛnpɛrɛnli min kɛ sanuba kunna mɔgɔ tɛ nin k'i den kunna hmm. sanuba sisanama yɛlɛmalen don kosɛbɛ e m'a faamuya don heyi den tɛ mara ni bugɔli ye den tɛ mara ni pɛrɛnpɛrɛnli ye maa wɛrɛ den tɛ koyi an yɛrɛ den de don i bɛ den mara ni hakilisigi de ye k'a mara k'a dege baaraw la k'a sɔrɔ i m'a bugɔ i m'a nɛni o ye tiɲɛ ye e y'o ye e bɛ k'a bugɔ e y'o ye e bɛ k'a nɛni den bɛɛ n'a mara cogo de don dɔw bɛ mara ni busan ye dɔw bɛ mara ni kuma ye dɔw yɛrɛ bɛ mara ni kɔrɔfɔli ye nka sanuba ta bɛ ka damatɛmɛ cogo min ni ne ma busan fara n bolo da la ka pɛrɛn-pɛrɛnni fara n bolo da la a bɛ taa ka ne bolo da o tɛ manamanakan ye da ɛ e bugɔla e nɛnina e bɛ mun nane ka ne ko ko e k'o da sanuba kan a bɛ kɛ mɔgɔ ye han heyi a bɛ cogoya min na tu ta i bɛ se ka min kɔni kɛ i b'a dege musoya baaraw la gabugu kɔnɔ tobili ni fɛn wɛrɛ a dege u la mɛ pɛrɛnpɛrɛnba nin t'a la dɛ ɔ ni ne ma sanuba mara ni sanuba tiɲɛna a lagosibaga fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ jɔn ye k'e de bɛ ne lagosi ka don sanuba la a daminɛlen yɛrɛ tɛ nin ye depuis sisan k'a tiɲɛ ka tiɲɛ kɛ n'a tiɲɛna a lagosi bɛ kɛ jɔn na e bɛ tiɲɛni kɔrɔ dɔn han e bɛ ka min fɔ nin i b'a dɔn kɔni han e yɛrɛ ɲɛna fɔlɔ wa o kuntan bilali wula mun kɛrɛfɛ n'a kɔni tiɲɛna kɔni o y'an bɛɛ kunko de n'a tiɲɛna n'a tiɲɛna ne kelen m'a wolo ne ni e yɛrɛ mɔgɔ man ɲɛ kuma tɛ den ma

ne maa to ka n da ka miiri ne ja bɛ tigɛ balaw mun na ka d'a kan ɲɛnamaya bɛ ka taa cogo min na ee a kan ka hakilima bɛɛ siran o tiɲɛ ne ɲɛ b'a la ko minnu bɛ ka kɛ ha k'a fɔ ko don dɔ an denw laban tɛ tila ka na don ko wɛrɛ la an sigilen tɛ ni ko min ye a bɛ bala ne la fa danbew taara min taara yɔrɔ jan an bɔkolow lagosira danbew tununna wa maaninfinw tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen si ni si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ an t'an yɛrɛ ye bilen o hali an tɛ maa wɛrɛ ye anw kɔni bɛ cɛmancɛ de la n'i y'an bɛnbaw su kunun bi k'u ka na dugukolo in kɔ kan walahi u tɛ na u b'a fɔ k'olu ka to dugukolo jukɔrɔ o ka d'u ye wa an bɛnbaw su bɛ kasi la dugukolo duguma kaburukɔrɔw bɛ ka yigiyigi k'a sababu kɛ an ka dantɛmɛ wale ye dugukolo kɔ olu ma min kɛ an ko k'an b'o kɛ olu y'a kɛ ka ɲa u ma sira bila anw kɔni anw ma taa sira yɛrɛ kan kuma tɛ k'a fɔ k'an y'a bila i m'a mɛn i y'a bila i taaman'a kan de wa an kan k'an gɛlɛya k'an hakili to an denw na k'u ladon ka ɲa walasa u ka se k'an fasiraw taama k'a yira u la u ka dɔnni ɲini cɛbakɔrɔ ni dɔnni t'i la walahi i b'i kɛ dɔ julanbugu ye yɔrɔ dɔ la o tiɲɛ u ka dɔnni ɲini u k'u hakili to an ka taasira kɔrɔw la o kɔ don dɔ bi se ha a bɛ gan denw bolo yan dɛ bawo dugu min denw lamɔna ni nkalon ye a fɔ dugu na jɔ dugu min den lamɔna ni janfa ni namara ye ɛɛ a fɔ dugu na taa ɲɛ wa an ka segin an faw ma dɛ an ka segin an bɛnbaw ma walasa an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔ ɲɛnamaya tɔ bɛ gɛlɛya de ka taa a fɛ dɛ i b'a ye maa caman sara dɔ wɛrɛ m'a fa koyi kamanagan ni hami de y'a fa Hmm. cɛ mɔgɔ kana ɲinɛ k'a dɔn ko kurana kalan kan ka di fana tulo fɛ o ye tiɲɛ n'o tɛ an fana ma se la kosɛbɛ nka fɛn min bɛ k'an sɛgɛn dugukolo kɔ kan o ye ba yɛrɛ ye de o ye tiɲɛ ye anw bɛ min kɛ anw bɛ min fɔ an bɛ ka jɔ o de la hatɛ adamaden n'i banna i siya la i bɛ kɛ siya wɛrɛ ye ɛ an ka segin kɔrɔlen ma an k'a lajɛ kɛ hali ala ma taa situlu a tun bɛ dun anw fɛ yan ɛ o ɲɛna dun duman bɛ mɛ an bɛ tile min na dun a bɛɛ kɛra nasara ka fɛn de ye ka taa majinin kuntanw ta ka na k'an ka na na foyi tɛ k'an si ban n'o tɛ maraw bannen don foyi tɛ bilen a bɛ kɛ cogo di ɛ an ka adamadenya sinsinbere dɔ sinankunya ye kosɛbɛ bi o bɛ cogo di ee da tɛ se ka don o la o jara ni tarawele tun tɛ kɛlɛ fo ka taa min kɛ wa ni kelen ye kelen deli o tun bɛ t'o la mɛ an bɛ tile min na bi o tɛ dɛ olu yɛrɛ dama i b'o de ye u bɛ bese ta ka ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn gɛn kungo a bɛ kɛ cogo di an bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ ɲɔgɔn ye ko mun b'a to basigi bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ maa tɛ maa lamɛn bilen bɛɛ ko k'i ta ye tiɲɛ ye bɛɛ ko k'e bɛ se dɔ la o tɛ ɲɛ dɛ ni bɛɛ tun kɛra fɛntigi maa tɛ doni ta sugu la koyi kosɛbɛ ɔ a diya ye ɲɔgɔn lamɛn de ye an ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn bilasira ni hakilila ɲumanw ye a bɛ ɲa nka n'an bɛɛ y'an yɛrɛ kɛ woro ye ko kama t'an na cɛ an tɛ se ka sigi kɛ dɛ sigi tɛ kɛ dɛ ɔ o de bɛ k'a gɛlɛya i b'a dɔn min ye ko in n'a fanba ye koyi hmm. an musow dugu ɛɛ musow bɛ ka tiɲɛni kɛ dɛ o sera fɔlɔ wa e m'a ye hali n'i nana k'i bɛna kuma i den fɛ k'a ye tiɲɛni kɛ a ba de bɛ bɔ k'a kɔ dogo yalima n'i ye tiɲɛnikɛla kɔ dogo a bɛ tiɲɛni dabila wa ayi fo ka diɲɛ wuli wa an musow bɛ ka fiɲɛba bila an ka du la dɛ k'a d'a kan u bɛ ka don u denw kɔ kɔrɔ denmisɛnnin dun ye fɛn dɔ ye n'a bɛ fili sira kan ni maa si tɛ yen min b'a latilen walahi a b'o fili sira tagama fo ka taa se saya ma a t'o bila fiyewu a t'o bila ɔ nka n'a ɲɛ b'a la a fa n'a ba ladamunen don olu bɛ k'a ladon ladamu sira kan a bɛ siran ka hɔrɔnya tana tiɲɛ bawo a yɛrɛ y'a ye tana b'a ale wolofa na a woloba la nka ni den nana sɔrɔ tana tɛ ba ni fa la a bɛ tana tiɲɛ ko dɔrɔn de kɛ fo musow k'u hakili de to o yɔrɔ la ko an ka du mara an k'o fara an ɲɛna kan u kana denmisɛnw kɔ dogo n'u ye tiɲɛni kɛ ni faw nana n'u tɛ se k'a dilan ni faw nana a f'u ko a fɔ fa ye ale de bɛ se k'a yɛrɛ dilan ale de bɛ se k'a latilen ale de bɛ se k'a dilan nka n'e y'i makun a kan ɛ eh, den tɛ to n'a kun tilenna ye wa. ɛɛ eh, cɛmɔgɔ ɛ eh, yanni ka jigin denw na dɛ jigin an yɛrɛ la bayi ɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ hɛrɛ fɛ o ɛ e ni n'a kun ye balimama ye an ye sinimɔgɔ ye ne b'e ye gɛlɛya dɔ kan ne b'a fɛ ka bɔ i bɛ nin gɛlɛya kan nin tɛ tiɲɛ ye bɔ nin kan i ka taa nin kan. ɔ yanni anw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yɛlɛ anw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka jigin maa si tɛ maa si yɛlɛtɔ fɛ juguya b'an ka baarakɛyɔrɔw la a b'an ka du kɔnɔ a b'an ka kabilaw kɔnɔ adamadenya bɛ se ka k'o kan a bɛ dan ne k'e dɛmɛ ka yɛlɛ ni e yɛlɛla sini e ka i se ka maa wɛrɛ ta ka yɛlɛ n'o ye e t'o kɛ dɛ ni e ɲɛ bɛ dɔ yɛlɛtɔ la dɔrɔn e b'o sama ka jigin ko jigin ko n'o yɛlɛla o bɛna don e n'i ka hɛrɛ cɛ ɔ an bɛ dɔ la an bɛ kɛ fɛn ye hali ni hali ni fɛn yɛrɛ ko k'a bɛ kun si a ma oh. fɛn bɛ siran walayi. ɛ eh, ko n'i bobo bolitɔ ye kungo kɔnɔ kana boli dɛ a m'a mɛn dɛ. ayi oh. n'i y'a bolitɔ ye e y'i tugu a kɔ koyi a ye fɛn ɛɛ eh, o tɛ baasi ye eh, i yɛrɛ i cɛsirilen bɛ kosɛbɛ dɛ i ka guwa in e y'a ɲaamɛ kosɛbɛ koyi sa. ɛɛ wa nin ye n dɛsɛ de koyi n'o tɛ n ka foro fankelen dɔ min tun bɛ yen n tun b'a bɛɛ fara a kan ɲinan ɔ n k'o bɛ k'an saliya nin bɛɛ de la n'an tɛ cikɛ la an ka y'an ka nakɔnin kɔnɔ an k'an ka ganw sɛnɛ an k'an ka jabaw sɛnɛ an k'an ka dugu jɔ n'a ye ɛ o de kɛra sababu ye ka dugu caman jɔ koyi ɛ togodaw filɛ bi ni sɛnɛ banna fɛn wɛrɛ tɛ yen o ɛ an denw bɛ ɲɔgɔn cɛ damanda dɛ yan dɛ ka t'u ɲɔgɔn niw kasaara fu k'a sɔrɔ jaba ɲɔgɔnna nafolomafɛn tɛ walayi e ne yɛrɛ denmuso ye min sɛnɛ ɲinan e m'o y'a sanuba n y'a ye a n'a ka musoya ayi ne ka so kɔfɛla a y'a bɛɛ sɛnɛ ɲinan ha tiɲɛna ɔ e ni e y'o kɛ sisan i bɛ mun sɔrɔ o la o tɛ nafa kosɛbɛ ɔ n'i ko k'i bɛ taa damanda la de mun bɛ sɔrɔ nafa t'a la bilen fosi ka taa bin dingɛ kolon ni fɛnw kɔnɔ yen han nafa foyi de tɛ daman na bilen k'i yɛrɛ fa ee sotigi a bɛ n'a fɔ i sɛgɛnnen don bi dɛ aa tiɲɛna bi n sɛgɛn bɛ dɔɔnin koyi ɔ nka baara sɛgɛn tɛ dɛ n ye taamanin min kɛ dɛ o de kama ka n sɛgɛn dɔɔnin o bɛ dɔ minɛ nka sotigi ne yɛrɛ ye n sɛbɛkɔrɔ miiri bi ɲuman don kɔni awɔ ɲuman don n b'i lamɛn sotigi e yɛrɛ b'a dɔn ne mɛnna ga la kosɛbɛ wa an denkɛ a kɔrɔbayara ne tun b'a fɛ an k'an ɲɛnagala ka muso ɲini ka d'a ma aa tiɲɛna o y'i jo ye ni muso kan ka kɛlɛ k'a cɛ kan nin y'a dɔ ye nka baasi tɛ n'i y'a ye e kuma la tan e ye fɛn dɔ ye walima i ye fɛn dɔ mɛn tiɲɛ don koyi ne ye fɛn dɔ ye sabula sanuba ko diyara ne ye kosɛbɛ wa den lamaralen don ne tun b'a fɛ an ka sanuba ɲini ka d'a ma furu la o ye tiɲɛ ye sanuba ye den maralen ye wa a ka ɲi maa si tɛ sanuba ɲɔgɔnna ye k'i t'a ŋaniya a ka don i ka so ɔ nka yanni e ka i ka kuma in fɔ e m'i hakili jagabɔ dɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ anw ni sanuba ninnu an tɛ furuɲɔgɔnma ye bawo sanuba ninnu ye numu ye anw dun ye bamanan ye a man kan tɛ an k'olu den ta n'o kɛra o ye sira bilalen ye dɛ ee sotigi aw k'o fɔlɔfɔlɔ ko ninnu olu sira dabila ye koyi fa b'i la wa n kana ka na aw k'o fɔlɔfɔlɔ ko o tɛ jɔyalima ye wa i k'u ta ka wuli ka bɔ n ɲɛ kɔrɔ mɔgɔlankolon bilalen ka na ne ka du ci nin t'o natɔla ye ko ɔɔ aw k'o fɔlɔfɔlɔ ko o sira dabila ye o fɔlɔfɔlɔ ko dabilalen de nana ni du cili ye batara den bi ye furu bila diɲɛ na wa o dabilara wa hei i den mara i hakili to i yɛrɛ la bi ta ko bi ta ye ɲini ni batara kan filamɛ nin da n b'a wulukolon gosi f'a somɔgɔw ka fili a ma nin tɛ jɔyalima ye wa wa ale de ye nin fɔ ka don a den kun na a kɛlen bɛ ka nin fɔ ka don a den kun de la n'i y'i kɛlen don ka nin bɛnbɛn bɛɛ tigɛ ne kɔfɛ yan a tɛ ɲa dɛ ko ɲata tɛ wa a tɛ ɲɛnabɔ ka n ka du ci ɲɛnama ɲɛna nin tɛ ko kɛbali kɛ daminɛlen depuis ne ma sa ko ɔn e ye sanuba ye sanuba fa tɛ ne teri ye wa wa sanuba fa b'an ka furusiraw de taama kabini bi tɛ n'a nana furu don an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni furu ma kɛ ɲafɛ ye jɔn b'an ka furusira taama

A ni ce. Nse. Eh, Sibiri. Sanuba. Somɔgɔw. Baasi t'u la. Baasi foyi tɛ yen. Nba. Nse. Nba. An ka taa sigi yiri kɔrɔ. Sanuba. Naamu. N'i y'a ye n ko n b'i sɔrɔ i ba ka jasa la yan, juguman tɛ. ala kan'a kɛ jugu ka kuma ni muso ye bɔlɔn fɛ muso min tɛ n furumuso ye o maloyaba de bɛ ne sibiri la wa f'i k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ hɔrɔn si danbe o de kama n ko n b'i sɔrɔ yan walasa an ka kuma sanuba tiɲɛ yɛrɛ la i ladamunen don wa i ye muso cɛsiri de i bɔra danbetigi du kɔnɔ i n'a fɔ ne yɛrɛ sibiri bɔra danbe du kɔnɔ cogo min na sanuba a kun ka di ne sibiri ye k'i kɛ n furumuso de ye sibiri n y'i ka kuma mɛn e yɛrɛ b'a dɔn kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na a jaabi man di yen n'a tɛ k'i ma baasi ye i bɛ wagati dɔ di yan bonya kɔnɔna na n bɛ n hakili miiri n bɛ tila k'i jaabi sanuba i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ hakilina miiri o ye adamadenya jɔsen dɔ ye mɔgɔ i kana don ko la i bɛ nimisa ko min na n sɔnna i ka kuma ma n bɛ wagati d'i ma i k'i hakili jagabo nka i k'i jilaja hakilina munumunu a kana janya kosɛbɛ dɛ i hakili latigɛ o la n'ala sɔnna a ma a tɛ mɛɛn nin kɔfɛ o ye tiɲɛ i yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye i ye n wele bonya kɔnɔ ka nin kuma in fɔ n ye a diyara n ye fo k'a dan tɛmɛ sanuba e kɔni b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔ kɔni o ye je muru ye da de ye fɛn o fɛn bɛ adamaden dusukun na n'i m'a fɔ a tɛ dɔn dɛ diyaɲɛ tɛ dogo kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don ɲɛ kɔni ale ta ye lajɛli de ye nka dusukun de b'a sama ka se n'i kɔni y'a ye ne sera i ma diyaɲɛ dɔrɔn ladamu min la ani bonya min b'i yɔrɔ o de ka di ne sibiri ye kosɛbɛ e kɔni b'a dɔn an filɛ yɔrɔ min na ko yan mɔgɔ o mɔgɔ mana an ye yan nɔ o ye lakalita ɲinina de ye n'o tɛ an fila de kan ka ye yan dɛ o tɛ tiɲɛ ye nka o si tɛ baasi ye jaabi ɲuman n bɛ ala deli o de la ni ala sɔnna a ma jaabi ɲuman bɛ d'i ma ayiwa komi tile ganna ka ban ne yɛrɛ tun bɛ ka taa n ka nakɔ la n bɛ sira d'e ma i ka taa i ka baara tɔw kɛ

wagaye ko ne eh, e ko k'e bɛ t'i ka nakɔ la mhm. sanuba dun a tun bɛ munumunu na yan dɛ eh, munumunu na cogo di ah, a bɔlen tɛna kɛ eh, a fɔ o don e ni ne ma nin kuma kɛ han ne ko i ma k'i hakili to sanuba la denmisɛnnin fitinin de don n'i bɛ taa diɲɛ baara o baara la taa n'a ye i fɛ a k'a dɔn k'i fana ye min ye a b'a dɔn k'ale fana ye min ye a k'o dɔn o n'a fɔra ko e mana bɔ e bɛ bɔ ka taa i kunfɛ ale bɛ bɔ ka taa a kunfɛ hali du kɔnɔ mɔgɔ tɛ to yan han i denmara cogo man ɲi i t'i miiri jogo min b'i la ne y'a f'i ye ko jogo min b'i la k'i k'a don i den na n'i y'a to n'a taara bɔlɔn fɛ n'a tiɲɛna un ayiwa kɔkɛ e b'a kɛ i n'a fɔ e tɛ dugu in kɔnɔ yan ni ne den mara cogo man ɲi e tɛ sokɔnɔna la yan wa ne hakilila den in ladamu ka kan an bɛɛ de la n'a ɲana a ɲana an bɛɛ de ye n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ de ye e kan ka fara ne kan ne ka den in dilan walima di o t'aw bɛɛ la da aw bɛɛ dalakan ye wa n'a ɲana n'a tiɲɛna den musomannin bɛ kɛ jumɛn ye a ba kɔ e n ko ko gɛn dɔrɔn kuma bɛ fɔ aw de ye kabi sanuba wolo don min na fo n'a bila bi la a ma deli ka ne lase k'a fɔ k'a bɛ taa a bɛ taa a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a f'e ye sokɔnɔna na yen e b'a fɔ ne ye a ɲuman fara juguman e b'a fɔ ne ye wa i den don bi i den don sini n'a tiɲɛna e de y'a tiɲɛ n'a ɲɛna e de y'a ɲɛ n'a taara cɛ fɛ yen k'a fɔ k'a bɛ se tobili la i ka kun tɛnaja de b'o la nka n'a taara cɛ fɛ yen k'a fɔ k'a tɛ se foyi la i ka kunnasiri b'o la dɛ ne tɛ o anw ta ye fɔ de ye n ɲɛ bɛ ɲɔgɔnna to a la kana dilan ka ɲɛ ka denko yɛrɛ kɛ k'o ye muso kunko ye ko den mana tiɲɛ dɔrɔn ko ba ba dun kelen m'a kɛ den ye n ko fa fɛnɛ b'a kɛ den ye ba kelen m'a kɛ den ye i bɛ mana na ka fana ɲɛna wa Ha? Tɛmɛ ka bɔ yan. Aw de t'a bɛɛ tiɲɛ wa? Ma. Naamu. ko dɔ bɛ ne kun kan a mɛɛnna n bɛ fɛ k'a f'i ye nka ne bɛ ka maloya i n'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn den musomannin i gundo fɔ ɲɔgɔn de y'i ba ye nka ne bɛ ka maloya ka kuma in fɔ ɔ e yɛrɛ ma kuma ban ka ban ko den musomannin gundo fɔ ɲɔgɔn y'a ba ye baasi t'a la n b'i lamɛn ma kunu ne bɔtɔla i ka jasa la ne ni sibiri ye ɲɔgɔn ye a ye kuma caman fɔ n ye sibiri ko ne ma k'a bɛ n fɛ wa a ma dan o dɔrɔn ma dɛ k'a bɛ fɛ ka n furu de ha e t'a kalama k'a fɔ k'an ni sibiri ninnu tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma ye ka d'a kan olu ye bamanan ye an ye numu ye an tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma ye wa n'i fa bɔra nin kalama e o ne o an bɛɛ b'an taa yɔrɔ ɲini sabula i fa sinsinnen don an ka fɔlɔfɔlɔ laadala ko kɔrɔw de kan k'a daminɛ an benbaw la fɔɔ ka n'a bila i fa la olu si ma laada in tiɲɛ i k'i jija i fana kana laada in tiɲɛ abada o kɔ i fa b'i bɔ a ka wolo la e ma ba ninnu ka nin laadala kokɔrɔ ninnu kokɔrɔ de y'o ye ne ma d'a la ni tiɲɛkɔrɔ don a kɛra tiɲɛkɔrɔ ye a kɛra kokɔrɔ ye e kɔni k'i jija i kana laada in tiɲɛ abada wa n kana dalaminɛ i fɛ bilen dɛ n'o tɛ n bɛ bɔnɛ jigin i kan sisan sisan ma n y'i ka kuma mɛn ɔ wuli ka dumuni bɔ an ka dumuni kɛ Ah, bi denmisɛnninw ko don. Jaminɛ. Ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ k'e la. Hmm. Yala e dalen b'a la k'a fɔ ko Sanuba bɛ se ka kɛ ne furumuso ye wa? a ko kɔni ye nin ye sa o ne kɔni b'a dɔn nin tɛ ko nɔgɔn ye nin ye kojuguba dɔ de wulitɔla ye e fa tɛna sɔn wa sanaba yɛrɛ fa tɛna sɔn ka d'a kan aw tɛ furuɲɔgɔnma ye ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn nin jagoya ko kololen min y'an ka dugu in na de ko jagoya ko kololen wa kosɛbɛ kɛ nin tɛ jagoya ko ye dɛ ka d'a kan kabini an bɛnbakɛw tile fo ka n'a se anw yɛrɛ tile ma n'an k'an b'o laada tiɲɛ a na kɛ ɲangata jugu y'an ma dɛ ayiwa laada laada ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ni furu kelen tɛ yan a bɛ kɛ baasi tɛ n'i ni dalen don a ko kan wuli i k'a ɲɛɲini i k'i labɛn sabula cɛbakɔrɔ yɛrɛ tagala ye labɛn ye n'o tɛ i bɛ kɛ ko basa basa min ni bilakoroninw mago jɔr'a la n'u bɛ mana dulon a kan na ka taa k'u sago ye ka na i da tulen filɛ labɛnko kuma min na nin ye yala e bɛ mɔgɔ dɔn min bɛ se k'o labɛn sabati wa kosɛbɛ ne bɛ buguridala cɛkɔrɔba dɔ dɔn n'o y'a fɔ k'a da yɔrɔ min a tɛ b'o kan ɔ i tun kan k'a daminɛ o de la wuli an ka t'o fɛ yen joona baasi tɛ an ka taa Eh. Hmm. Sibiri ka nin ko in. Yanni sibiri ka nin fɔ ne ye, yalima sibiri y'a sigi k'a miiri fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin fɔ ne ye. Ne ye numu ye, ale ye bamanan ye. Nin ko in bɛna ɲa. Sibiri kɔni ka di ne ye.

N'i ye bɔtɔ foro la wa? Awɔ. I cɛsiri i ka kala bɛɛ cɛ ka ban yanni samiya donda cɛ n'i ye kala bɛɛ cɛ ka ban sisan i bɛ se k'i sigi ka lafiɲɛ bɔ nka n ɲɛ b'a la tile fila in na i bɛ fusufasa fusu la a bɛ tile saba bɔ bi ne t'i taatɔ ye kungo la n'e dun sera k'i ka kala bɛɛ cɛ ka ban samiya bɛ se o bɛ bɛn n'i lafiyalen ye nka n'i y'a kɛ yaala yaala yaala ni cancanca ye i sɛgɛnnen bɛ bɔ dɔ la i sɛgɛnnen bɛ taa don dɔ la han i jilaja k'i ka baaraw kɛ yaala yaalaba in dabila o tɛ fosi lase i ma ni tiɲɛni tɛ n tulo b'i kan na n y'a mɛn n'ala sɔnna ma i tɛna jigin n na bilen fiyewu taa tilelafana dun ni tile sumana i ka segin ka taa n'ala sɔnna ma tulo bɛ n na m'a dun ma bɛ yen i jilaja dɛ awɔ n y'a mɛn

e tun bɛ mun na jasa la ma foyi baaraw de kun cayara baaraw de kun cayara kɔrɔlen e bɛ baara minnu kɛ jasa la bi e tun t'o baara kelenw de la yen wa baarakɛla wɛrɛ bɛ so kɔnɔ yan sanuba ni e tɛ wa ayi sanuba sanuba kana ne sigilen bolo bɔ n ta kɔrɔ dɛ i tulo b'a la kɛ n tɛ fosi f'i ye ko basi t'i la kɔni basi foyi tɛ yen a bɛ sangani bɔ ne kun sigin bɛ k'i kɔnɔ a dun kun kɛra cogo di sibiri n ka baaraw de kun cayara o de y'a to n ma se ka na joona tiɲɛ yɛrɛ la ɛ don ka tabaga o mana perese bilabaga mɔ kɔni o jɔlen bɛ dɔ kɛ so kɔnɔ dɛ n ma kɔrɔtɔ nin ye ne ni diyaɲɛ ko di n ye n kɔnɔ na miiri nka i b'a dɔn a ko dɔ de kɛlen don ka ne dabali ban k'i dabali ban wa kosɛbɛ o ye mun ko ye e ye bamanan ye ne ye numu ye ne ma d'a la ni nin furu in bɛ se ka kɛ Joko Konate. Action! Action! Sibiri, ko dɔ de bɛ ka ne dabali ban. K'i dabali ban wa? o dun ye mun ko ye e ye bamanan ye ne ye numu ye ne ma d'a la ni nin furu in bɛna se ka kɛ ne ye bamanan ye e ye numu ye o ye n dalen kɔrɔ de ye sa ne sibiri kɔni b'a dɔn dusukun fila mana ɲɔgɔn kanu ka ban foyi den kelen de tɛ s'olu la diɲɛ fɛn bɛɛ kun ka dɔgɔn u kɔrɔ ne kɛra i fɛ cogo min na n'i kɛra ne fɛ ten foyi tɛ se ka furu in bali sibiri e b'a dɔn k'a fɔ ne fa ka ko man nɔgɔn wa e fa ka ko man nɔgɔn an masaw sinsinnen don an ka laadala kokɔrɔw de kan u tɛna sɔn abada nin furu in ka kɛ ko laada de wa laada laada u k'u fara an na sa ɛ mun bɛ diyaɲɛ kanu bɔ mun bɛ diyaɲɛ furu bɔ ɛ bugɔli b'o la wa masa nɛni b'o la ɛ ne kɔni sibiri ka faamuya la ni dusukun fila ye ɲɔgɔn kanu olu ka kan ka di ɲɔgɔn mɔ de sibiri i ye tiɲɛ fɔ e ka di ne sanuba ye nka sibiri ne b'i ɲininka yalima ni ne ye n dusukun d'i ma i bɛna s'a kɔrɔ wa sanuba i hakili latigɛ o la pewu n'i y'i dusukun di ne sibiri ma ɛ a kalifara kalifa yɔrɔ la n b'a minɛ i n'a fɔ n kɛ bɛ ka n yɛrɛ ta minɛ cogo min na ɛ e dusukun dilen ne ma o bɛ n'a fɔ i ye ne ba ta nin k'a sigi ne kun ka n bila ko n ka tagama san bɔgɔ la yala i tɛ sɔn o ka bin kɔni abada ne t'i labila mɔgɔ ye sibiri f'i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ n bɛ siran janfa de ne sanuba t'i janfa wa sibiri kana n janfa e ayi janfa kɔni o kuma t'a la fiyewu n bɛ n kali i ye an ka maakɔrɔsiw la ani an ka bulondaw la n'i kɛra ne sibiri sago ye ne t'i janfa fiyewu n y'i ka kuma mɛn yala o i fana bɛ sɔn k'i kan di yan k'i tɛ n janfa wa sibiri ne sanuba bɛ n kali i ye an ka dugu laadalafɛnw na n bɛ segin ka n kali i ye an ka maakɔrɔ siw la ne sanuba t'i janfa ni n y'i janfa an ka maakɔrɔ siw kana n to nka sibiri nin bɛɛ kɔfɛ hali bi kuma kelen de don kana sɔn ka n janfa n y'i ka kuma mɛn e y'i ka kɛta kɛ wa i y'i ka fɔta fɔ

mun dun b'i la a bɛ tile fila nin bɔ n tɛ k'i faamu dɛ sira e ye ne teri de a man kan ne ka n gundo foyi dogo i la o ye tiɲɛ ni ko ko bɛ ne kun kan ne kan k'a f'i ye i ka n bilasira o don na ne taatɔ maa ka jasa la ne ni sibiri ye ɲɔgɔn ye sibiri ye ne lajɔ a ye kuma caman fɔ n ye a ko n ma k'a bɛ n fɛ wa sibiri ma dan o ma dɛ k'a b'a fɛ ko ka n furu de e sanuba o kɔni ma se kamanagan ko ma sa nka ko k'a b'i furu de e kamanagan ko o ko la e m'a faamu e t'a dɔn k'a fɔ ko sibiri ye bamanan de ne sanuba ye numu de an dun ka dugu in na numu ni bamanan tɛ furu ee k'a fɔ an ka ba bɛna sɔn a ma ne ma da a la dɛ o kɔ sibiri ye mɔgɔ ɲɛnamaba de ye dugu in kɔnɔna na yan sira min bɛ ka ne siran sibiri ye ne dusukun sɔrɔ wa ne yɛrɛ ye sibiri dusukun sɔrɔ n bɛ ka siran saniba o tɛ siranko bɔ an k'a to ba ka bɔ ko in kalama fɔlɔ ma kɔni bɔra a kalama wa ma ye n dɔgɔya kosɛbɛ sɔɔni a tɛgɛ tun bɛ se n ma nka n bɛ ka siran de ni ba nana bɔ a kalama n b'a dɔn a tɛ ɲuman fɔ n ye o de ye n kamanagan ko ye an kana an jigi latigɛ ala la an ka nin ko in di ala ma y'a mɛn n'an ka taa i ka taa n bila